yesu tilalen kɔ o kumaw la ani a ka kalandenw taara ka sedɔrɔn kɔ tigɛ nakɔ dɔ tun bɛ yen yesu ni a ka kalandenw donna o kɔnɔ juda min tun bɛna a don bolo la o fana tun bɛ o nakɔ yɔrɔ dɔn katuguni yesu ni a ka kalandenw tun delila ka taa yen o de kosɔn juda taara o nakɔ la ani sɔrɔdasi kulu ni garadi minnu cilen tun don saraka lasebaaw kuntigiw ni fariziyɛnw fɛ u labɛnnen tun bɛ ni kɛlɛkɛminɛnw ni lanpanw ani kalamɔɲɔw ye ko min bɛna kɛ yesu la a yɛrɛ ye o bɛɛ dɔn a taara u kunbɛn ka u ɲininka ko aw bɛ jɔn de ɲini yesu nazarɛtika juda min b'a don bolo la o jɔlen tun bɛ u fɛ yesu y'a fɔ u ye ko ne don yesu y'a fɔ u ye tuma min na ko ne don u seginna kɔfɛ ka bin duguma yesu ye u ɲininka ko kura ko aw bɛ jɔn de ɲini u y'a jaabi ko yesu nazarɛtika yesu ye u jaabi ko ne y'a fɔ aw ye ko ne don ni aw bɛ ne ɲini a y'a to ninnu ka taa o kɛra walisa o kuma ka dafa a tun ye min fɔ ko ne fa i ye minnu di ne ma olu si ma tunu ne bolo npan dɔ tun bɛ simɔn piyɛrɛ fɛ o y'o bɔsi ka saraka lasebaaw kuntigi ka jɔnkɛ kininfɛ tulo caron o jɔnkɛ tɔgɔ ko malkus nka yesu y'a fɔ piyɛrɛ ye ko i ka npan don a tan na ne fa ye tɔɔrɔ jifilen min di ne ma ne man kan ka minni kɛ o la wa o tuma la sɔrɔdasi kulu ni u ka kuntigi ani yahutuw ka garadiw ye yesu minɛ k'a siri u taara n'a ye anɛ fɛ fɔlɔ kayifɛ min tun ye saraka lasebaaw kuntigi ye o san na anɛ tun ye o birankɛ ye ayiwa kayifɛ min tun ye yahutuw ladi ko a ka fisa cɛ kelen ka sa mɔgɔw bɛɛ nɔ na o kayifɛ tun don simɔn piyɛrɛ ni yesu ka kalanden dɔ wɛrɛ tugulen tun bɛ yesu nɔfɛ o kalanden tun ye sarakalasebaaw kuntigi dɔnbaa ye Yesu donna sarakalasebaaw kuntigi ka du kɔnɔ tuma min na ale fana donna nka Pierɛ jɔlen tora kɛnɛma donda kɛrɛfɛ kalanden min tun ye sarakalasebaaw kuntigi dɔnbaa ye o bɔra muso min tun bɛ da kɔlɔsi a kumana o fɛ ka Pierɛ ladon baarakɛmuso min tun bɛ da kɔlɔsi o y'a fɔ Pierɛ ye ko e fana tɛ nin cɛ ka kalanden dɔ ye wa a y'a jaabi ko ayi ne tɛ o ye nɛnɛ tun bɛ o de kosɔn baaradenw ni garidiw tun ye tasuma mana ni finfin ye u jɔlen tun bɛ o kɔrɔ ka u laja piyɛrɛ fana jɔlen tun bɛ u kɛrɛfɛ k'i laja sarakalasebaaw kuntigi ye yesu ɲininka a ka kalandenw ni a ka kalanko la yesu y'a jaabi ko ne kumana diɲɛ bɛɛ ɲɛna kɛnɛ kan tuma bɛɛ ne ye mɔgɔw kalan alabatosow ni alabatosoba kɔnɔ yahutuw bɛɛ bɛ lajɛ yɔrɔ minnu na ne ma foyi fɔ dogo la mun y'a to i bɛ ne ɲininka minnu ye ne lamɛn olu ɲininka ne ka fɔlenw la ne ye min fɔ olu bɛ o dɔn yesu ye o kumaw fɔ tuma min na garadiw la kelen min jɔlen tun bɛ a kɛrɛfɛ o ye tɛgɛ ci a ɲɛ kan k'a fɔ ko i bɛ sarakalasebaaw kuntigi jaabi ten wa ni ne ye kuma jugu fɔ o kuma jugu seereya kɛ nka ni ne ye kuma ɲuman fɔ mun y'a to i bɛ ne gosi o tuma la anɛ ye yesu sirilen bila ka taa sarakalasebaaw kuntigi kayifɛ fɛ o waati la simɔn piyɛrɛ jɔlen tun bɛ yen k'i laja u y'a ɲininka ko e fana tɛ nin cɛ ka kalanden dɔ ye wa nka piyɛrɛ y'i dalacɛ a la ko ayi ne tɛ o ye piɛrɛ ye cɛ min tulo caro o balimakɛ tun ye sarakalasebaaw kuntigi ka baaraden dɔ ye o y'a fɔ piɛrɛ ye ko ne ma i ye a fɛ nakɔ la wa nka piɛrɛ y'i dalacɛ a la ko kura o yɔrɔnin bɛɛ dono kasira o kɔ u taara ni yesu ye ka bɔ kayife ka so ka taa gɔfɛrɛnɛrɛ ka so sɔgɔmada tun don nka yahutuw ma don gɔfɛrɛnɛrɛ ka so kɔnɔ walisa u nɔgɔbali ka se ka tɛmɛnkanseli dumuni kɛ o de kosɔn gɔfɛrɛnɛrɛ pilati bɔra ka taa u yɔrɔ a y'u ɲininka ko aw bɛ nin cɛ sen don mun kosɔn ni nin cɛ tun tɛ kojugukɛla ye an tun tɛna a don i bolo pilati y'a fɔ u ye ko aw yɛrɛw k'a ta ka kiri tigɛ a kan ka kɛɲɛ ni aw ka sariya ye yahutuw y'a jaabi ko a ma daga an ye ka mɔgɔ si faga o kɛra walisa yesu tun ye kuma min fɔ k'a saya cogo jira o ka dafa o tuma la pilati donna so kɔnɔ ka yesu wele k'a ɲininka ko i ye yahutuw ka masakɛ ye wa yesu y'a jaabi ko i bɛ o fɔ i yɛrɛ ma wa wala dɔ wɛrɛw y'a fɔ i ye ne ko la pilati y'a jaabi ko ne ye yahutu ye wa i yɛrɛ ka siya mɔgɔw ani sarakalasebaaw kuntigiw de ye i don ne bolo i ye mun kɛ sa yesu y'a jaabi ko ne ka masaya tɛ nin diɲɛ ta ye ni ne ka masaya tun ye nin diɲɛ ta ye ne ka baarakɛlaw tun na kɛlɛ kɛ walisa ne kana don yahutuw bolo nka sisan ne ka masaya tɛ nin diɲɛ ta ye pilati y'a fɔ a ye ko ayiwa i ye masakɛ ye wa yesu y'a jaabi ko ne ye masakɛ ye ne bangekun ani ne nakun diɲɛ la o ye tiɲɛ seereya kɛli de ye mɔgɔ o mɔgɔ ye tiɲɛ ta ye o bɛ ne ka kuma lamɛn pilati y'a fɔ a ye ko tiɲɛ ye mun ye o kumaw fɔlen kɔ pilati bɔra ko kura ka taa yahutuw yɔrɔ k'a fɔ u ye ko ne ma jalaki yɔrɔ si ye nin cɛ la nka ka kɛ ni aw ka laada ye ne bɛ kasolamɔgɔ kelen bila tɛmɛkan seli waati la san o san aw b'a fɛ ne ka yahutuw ka masakɛ bila wa o tuma la u pɛrɛnna ko kura ko ayi nin cɛ tɛ barabasi de ka bila ayi nin cɛ tɛ barabasi de ka bila k'a sɔrɔ barabasi tun ye binkalikɛla de ye ayi nin cɛ tɛ barabasi de ka bila o tuma la pilati ko u ka yesu minɛ k'a gosi ni gɛɲɛ ye sɔrɔdasiw ye ŋɔni dɛfɛ ka o kɛ jalamugu ye k'a don yesu kun na ka lomasafini don a kan na u gɛrɛla a la k'a fɔ a ye ko i ni ce masakɛ u ye u tɛgɛw ci a tulo kɔrɔ pilati bɔra ko kura k'a fɔ jama ye ko a filɛ ne n'a labɔ aw ye kɛnɛ ma walasa aw k'a dɔn ko ne ma jalakiyɔrɔ si ye nin cɛ la o cɛ filɛ yesu bɔra kɛnɛ ma ŋɔni melekelen tun bɛ a kun na lomasafini tun b'a kan na sarakalasebaaw kuntigiw ni garidiw y'a ye tuma min na u pɛrɛnna ko lati y'a fɔ u ye ko aw yɛrɛw k'a ta k'a gengen jiri la katuguni ne ma jalakiyɔrɔ si ye a la yahutuw y'a jaabi ko sariya dɔ bɛ an fɛ ka kɛɲɛ ni o sariya ye a ka kan ka faga katuguni a y'a fɔ ko ale ye ala denkɛ ye pilati y'o mɛn tuma min na a siranna ka tɛmɛ fɔlɔ kan a donna so kɔnɔ ko kura ka yesu ɲininka ko i bɔra min nka yesu m'a jaabi o tuma la pilati y'a fɔ a ye ko i tɛ kuma ne fɛ wa i m'a dɔn ko se bɛ ne ye ka i bila ani se bɛ ne ye ka i gengen jiri la wa yesu y'a jaabi ko se si tɛ i ye ne kan fɔ ni ala ye min di i ma ka bɔ sanfɛ o de y'a to min ye ne don i bolo o ka jurumu ka bon i ta ye kabini o tuma la pilati tun bɛ cogo ɲini ka yesu bila nka yahutuw pɛrɛnna ko n'i ye nin cɛ bila i tɛ rome masakɛ terikɛ ye mɔgɔ o mɔgɔ b'a yɛrɛ kɛ masakɛ ye o ye rome masakɛ jugu de ye

Pilati y'o mɛn tuma min na a ye Yesu labɔ kɛnɛma a y'i sigi kiritigɛyɔrɔ la min tɔgɔ ko pave o kɔrɔ yɔrɔ dilannen eburukan na a tɔgɔ ko gabata o kɛra tɛmɛnkan seli ɲɛsigidon na tilegan fɛ pilati y'a fɔ yahutuw ye ko aw ka masakɛ filɛ u pɛrɛnna ko a bɔ yan a bɔ yan a gengen jiri la pilati y'a fɔ u ye ko ne ka aw ka masakɛ gengen jiri la wa Masakɛ wɛrɛ tɛ anw fɛ Rome masakɛ kɔ. O tuma la, Pilate ye Yesu don u bolo a ka gengen jiri la. U ye Yesu minɛ ka taa n'a ye.

yesu y'a gengen yiri ta ka bɔ dugu kɔnɔ ka taa yɔrɔ dɔ la o tɔgɔ ko kungolo yɔrɔ eburukan na a tɔgɔ ko gɔlgota sɔrɔdasiw ye yesu gengen yiri la o yɔrɔ la ani mɔgɔ fila wɛrɛw kelen tun bɛ yesu kɛrɛ la kelen tun bɛ a kɛrɛ dɔ la yesu tun bɛ u cɛmancɛ la pilati ye sɛbɛnni dɔ kɛ k'a nɔrɔ yesu gengenyiri la min tun sɛbɛnna a kan o filɛ nin ye yesu nazarɛtika yahutuw ka masakɛ Yahutuw caman ye o sɛbɛn kalan katuguni u ye Yesu gengen yiri la yɔrɔ min na, o yɔrɔ tun ka surun dugu la. O sɛbɛn tun kɛra Heburukan na ani Romɛnkan na ani Gɛrɛkikan na. yahutuw ka sarakalasebaaw kuntigiw y'a fɔ pilati ye ko i kana a sɛbɛn ko yahutuw ka masakɛ nka i k'a sɛbɛn ko a ko ale ye yahutuw ka masakɛ ye pilati ye u jaabi ko ne ye min sɛbɛn o sɛbɛnna ka ban sɔrɔdasiw ye yesu gengen yiri la minkɛ u ye a ka finiw ta ka u tila naani ye sɔrɔdasi kelen tila kelen u y'a ka forokiya ta kalasira tun tɛ o la nka a dara ka kɛ kɔnɔ kelen ye k'a daminɛ san fɛ fo ka se dugu ma sɔrɔdasiw y'a fɔ ɲɔgɔn ye ko an kana o forokiya fara nka an ka kala da a kan k'a sɔrɔbaa dɔn o kɛra walisa kitabu kuma ka dafa min y'a fɔ ko u ye ne ka finiw tila u cɛ ka kala da ne ka duloki kan sɔrɔdasiw de ye o kow kɛ yesu ba ni a balimamuso ani kulopasi muso mariyama ni magidala mariyama olu jɔlen tun bɛ yesu gengenyiri dafɛ yesu ye a ba ye ani a tun bɛ kalanden min kanu a ye o fana jɔlen ye a ba kɛrɛfɛ a y'a fɔ a ba ye ko muso i denkɛ filɛ o kɔ a y'a fɔ o kalanden ye ko i ba filɛ kabini o tuma la o kalanden taara ni yesu ba ye a yɛrɛ ka so o kɔ yesu y'a dɔn ko fɛnw bɛɛ kɛra ka dafa tuma min na a ko Minnɔgɔ bɛ ne la a y'o fɔ walisa kitabu kuma ka dafa minɛn dɔ tun bɛ yen o falen tun bɛ divɛn kumu la sɔrɔdasiw ye fu dɔ su o divɛn kumu la k'a siri izɔpe jiribolo kun na k'a da yesu da la Yesu ye divɛn kumu sɔrɔ tuma min na a ko a dafara o kɔ a y'a kun majigin k'a nin bila

u sera yesu ma tuma min na u y'a ye ko a sara ka ban o de kosɔn u ma ale senkalaw kari nka sɔrɔdasiw la kelen y'a kɛrɛ sɔgɔ ni tama ye o yɔrɔnin bɛɛ joli ni ji bɔra min y'a ye o yɛrɛ ye seereya kɛ a ka seereya ye tiɲɛ ye o y'a dɔn ko a bɛ tiɲɛ fɔ walisa aw fana ka dannaya kɛ o kow kɛra ten walisa kitabu kuma ka dafa ko a kolo si tɛna kari kitabu kuma wɛrɛ b'a fɔ ko u ye min sɔgɔ u ɲɛw na da o kan o kɔ arimate yusufu ye pilati deli ko a bɛ yesu su ta yusufu tun ye yesu ka kalanden dɔ ye nka a y'o ko dogo yahutuw ɲɛsiran kosɔn pilati sɔnna yusufu taara ka yesu su ta nikodɛmɛ min tun taara yesu sɛgɛrɛ don dɔ su fɛ o fana nana ni mirɛ ni aloes tulu suma duman kolonsonnen kilo bi saba ɲɔgɔn ye o mɔgɔ fila ye yesu su ta ka lɛnfufini meleke a la ka o tulu suma dumanw kɛ a la ka kɛɲɛ ni yahutuw ka sudoncogo ye yesu gengenna yiri la yɔrɔ min na nakɔ dɔ tun bɛ yen kaburu kura dɔ tun bɛ o nakɔ kɔnɔ mɔgɔ si tun ma don o kɔnɔ fɔlɔ u ye yesu su don yen k'a masɔrɔ yahutuw ka lafiyadon ɲɛsigidon tun don o kaburu tun ka surun yen na dɔgɔkun don fɔlɔ sɔgɔma da joona fɛ k'a sɔrɔ kɛnɛ ma tigɛ magadala mariyama taara kaburu la a y'a ye ko kabakurun bɔlen tun bɛ kaburu da la a bolila ka taa simɔn piyɛrɛ fɛ ani yesu tun bɛ kalanden min kanu k'a fɔ olu ye ko u ye matigi bɔ kaburu kɔnɔ an m'a bilayɔrɔ dɔn u fɛ piyɛrɛ ani o kalanden ye sira minɛ ka taa kaburu la u fila bɛɛ tun bɛ boli ɲɔgɔn fɛ nka o kalanden bolila ka piyɛrɛ dan a fɔlɔ sera kaburu la a y'i biri ka filɛ a ye lɛnfu finiw dalen ye dugu ma nka a ma don simɔn piyɛrɛ min tugulen tun bɛ a kɔ o selen o donna kaburu kɔnɔ a ye lɛnfu finiw dalen ye dugu ma ani kunnasiri min tun bɛ yesu kun na kunnasiri ani lɛnfu fini tun tɛ ɲɔgɔn na nka kunnasiri kurulen tun bɛ ka bila a dan na o tuma la kalanden min fɔlɔ tun sera kaburu la o fana donna a ye o fɛnw ye ka dannaya kɛ o y'a sɔrɔ kalandenw tun ma kitabu kuma dɔn fɔlɔ min b'a fɔ ko yesu ka kan ka kunu ka bɔ suw cɛma o kɔ o kalandenw kɔseginna u ka so Mary stood crying outside the tomb. mariyama kɔni jɔlen tun bɛ kaburu da fɛ kɛnɛ ma a tun bɛ kasi k'a to kasi la a y'i biri ka kaburu kɔnɔ lajɛ a ye mɛlɛkɛ finijɛtigi fila ye yesu su tun dara yɔrɔ min na u sigilen tun bɛ yen kelen tun bɛ a kunyanfan fɛ dɔ tun bɛ a senyanfan fɛ mɛlɛkɛw ye mariyama ɲininka ko muso mun na i bɛ kasi a y'u jaabi ko u ye ne matigi ta ne m'a bilayɔrɔ dɔn u fɛ o kumaw fɔlen kɔ a y'i yɛlɛma k'a kɔfilɛ a ye yesu jɔlen ye yen nka a tun m'a dɔn ko yesu don yesu y'a ɲininka ko muso mun na i bɛ kasi i bɛ jɔn ɲini a tun bɛ mariyama kɔnɔ ko nakɔtigi don o de kosɔn a y'a fɔ a ye ko cɛmɔgɔ ni e de y'a ta i k'a bilayɔrɔ fɔ ne ye ne na taa k'a ta yesu ko mariyama mariyama y'i yɛlɛma a fan fɛ k'a fɔ a ye eburukan na ko araboni o kɔrɔ karamɔgɔ ne bila fɔlɔ katuguni ne ma yɛlɛ ka taa ne fa yɔrɔ fɔlɔ nka taa ne balimaw yɔrɔ k'a fɔ u ye ko ne bɛ yɛlɛn ka taa ne fa ni aw fa fɛ ka taa ne ka ala ni aw ka ala fɛ magdala mariyama taara k'a fɔ kalandenw ye ko a ye matigi ye yesu ye min fɔ a ye a ye o lakali u ye o don yɛrɛ dɔgɔkun don fɔlɔ wulada fɛ kalandenw lajɛlen tun bɛ so dɔ kɔnɔ ka so daw sɔgɔ yahutuw ɲɛsiran kosɔn yesu nana k'i jɔ u cɛma k'a fɔ u ye ko hɛrɛ ka kɛ aw ye o fɔlen kɔ a y'a tɛgɛw ni a kɛrɛ jira u la kalandenw ye yesu ye minkɛ u ɲagalila kosɛbɛ yesu y'a fɔ u ye kokura ko hɛrɛ ka kɛ aw ye ne fa ye ne ci cogo min na ne fana bɛ aw ci ten dɛ o kumaw fɔlen kɔ a y'a dafiɲɛ kɛ u kan k'a fɔ u ye ko a ye ni senu minɛ aw mana mɔgɔ o mɔgɔ ka jurumuw yafa a ma o na yafali sɔrɔ ni aw ma sɔn ka minnu ka jurumuw yafa u ma olu tɛna yafali sɔrɔ o y'a sɔrɔ toma min bɛ wele filani ni yesu ka kalanden tan ni fila la kelen tun don o tun tɛ u fɛ yen yesu natuma la kalanden tɔw y'a fɔ toma ye ko an ye matigi ye nka toma y'u jaabi ko ni ne ma gengen nɛgɛw nɔ ye a tɛgɛw la ka ne bolokɔninw don o nɛgɛw nɔ la ka ne bolo da a kɛrɛ la ne tɛna dannaya kɛ fiyewu o don kunɲɔgɔn yesu ka kalandenw lajɛlen tun bɛ so kɔnɔ kokura toma tun bɛ u fɛ yen so daw sɔgɔlen tun don nka yesu nana k'i jɔ u cɛma k'a fɔ ko hɛrɛ ka kɛ aw ye i bolokɔni don yan ka ne tɛgɛw filɛ i bolo mɔɔnɔbɔ k'a da ne kɛrɛ la i ka fara dannabaliya la ka dannaya kɛ toma y'a jaabi ko ne matigi ni ne ka ala yesu y'a fɔ a ye ko i ye ne ye o de kosɔn i ye dannaya kɛ wa minnu bɛ dannaya kɛ k'a sɔrɔ u ma ne ye olu ye dubadenw ye yesu ye taamasiyɛn caman wɛrɛw kɛ a ka kalandenw ɲɛna minnu ma sɛbɛn nin kitabu kɔnɔ nka nin kow sɛbɛnna walisa aw ka da a la ko yesu ye krisita ye ala denkɛ ani walisa aw ka ɲɛnamaya sɔrɔ ale tɔgɔ la o dannaya fɛ o kɔ yesu y'i jira a ka kalandenw la kokura o kɛra tiberiyadi bada la a y'i jira nin cogo la simɔn piyɛrɛ ni toma min bɛ wele filani ani natanayɛl ka bɔ galile kana ani zebede denkɛw ani yesu ka kalanden fila wɛrɛw olu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ simɔn piyɛrɛ y'a fɔ tɔw ye ko ne bɛ taa mɔni kɛ u y'a fɔ a ye ko an fana bɛ taa i fɛ o tuma la u wulila ka taa ka don kurun kɔnɔ u ma foyi minɛ o su fɛ dugujɛda fɛ yesu jɔlen tun bɛ bada la nka kalandenw tun m'a dɔn ko yesu don yesu y'a fɔ u ye ko denmisɛnw aw ye jɛgɛ sɔrɔ wa u y'a jaabi ko ayi a y'a fɔ u ye ko

o tuma la yesu tun bɛ kalanden min kanu o y'a fɔ piyɛrɛ ye ko matigi don simɔn piyɛrɛ y'a mɛn tuma min na ko matigi don a y'a ka duloki don k'a cɛsiri katuguni a tun ye a ka finiw bɔ a ye i fili ji la kalanden tɔw nana kurun kɔnɔ jɔ min falen tun bɛ jɛgɛ la u tun bɛ o sama o yɔrɔ tun man jan dankan na mɛtɛrɛ kɛmɛ ɲɔgɔn tun don u sera dankan na tuma min na u ye takami ye yen ka jɛgɛ dalen ye a kan ani nburu dɔ yesu y'a fɔ u ye ko a ye na ni aw ka jɛgɛ minɛlen dɔw ye simɔn piyɛrɛ donna kurun kɔnɔ ka jɔ sama ka taa gele kan o falen tun bɛ jɛgɛ kumabaw la u bɛɛ lajɛlen kɛra jɛgɛ kɛmɛ ni bi duuru ni saba ye jɛgɛ n'a caya bɛɛ jɔ ma fara yesu y'a fɔ u ye ko a ye na dumuni kɛ kalanden si ma se k'a ɲininka ko i ye jɔn ye katuguni u y'a dɔn ko matigi don yesu gɛrɛla ka nburu ta k'a di u ma ka jɛgɛ fana di u ma nin tun ye yesu jirali siɲɛ sabanan de ye a ka kalandenw la a kununnen kɔ ka bɔ suw cɛma dumuni kɛlen kɔ yesu y'a fɔ simɔn piyɛrɛ ye ko yohana denkɛ simɔn ne kanuya bɛ i kɔnɔ ka tɛmɛ ninnu kan wa a ko ɔwɔ matigi i y'a dɔn ko ne b'i kanu yesu y'a fɔ a ye ko dumuni di ne ka sagadenw ma a y'a fɔ a ye a siɲɛ filanan na ko yohana denkɛ simɔn i bɛ ne kanu wa piyɛrɛ y'a jaabi ko ɔwɔ matigi i y'a dɔn ko ne b'i kanu yesu y'a fɔ a ye ko ne ka sagaw kɔlɔsi yesu y'a fɔ a ye a siɲɛ sabanan la ko yohana denkɛ simɔn i bɛ ne kanu wa piyɛrɛ ɲɛnasisira katuguni yesu y'a ɲininka a siɲɛ sabanan la yala ni a b'a kanu a y'a jaabi ko matigi i bɛ fɛn bɛɛ dɔn i b'a dɔn ko ne b'i kanu yesu y'a fɔ a ye ko dumuni di ne ka sagaw ma tiɲɛ tiɲɛ la ne b'a fɔ i ye ko k'i to denmisɛnya la i yɛrɛ tun bɛ i cɛsiri ka taa i sagola yɔrɔw la nka n'i kɔrɔla tuma min na i na i bolo kɔrɔta mɔgɔ wɛrɛ na i cɛsiri ka taa n'i ye i goyanyeyɔrɔ la piyɛrɛ na sa cogo min na ka nɔrɔ da ala kan yesu tun bɛ o jira o kumaw de fɛ o kɔ yesu y'a fɔ a ye ko tugu ne nɔfɛ piyɛrɛ y'i yɛlɛma yesu tun bɛ kalanden min kanu a ye o natɔ ye u kɔfɛ o kalanden tun y'i jɛngɛ yesu fan fɛ surɔfana dun tuma la k'a ɲininka ko matigi min bɛna i don bolo la jɔnni don piyɛrɛ ye o kalanden ye k'a fɔ yesu ye ko matigi nin dun mun bɛna kɛ o la yesu y'a jaabi ko ni ne b'a fɛ a ɲɛnama ka to fɔ ne ka na tun i ka mun bɛ o la e kɔni ka tugu ne nɔfɛ o de y'a to o kuma jɛnsɛnna balimaw cɛma ko o kalanden tɛna sa o bɛɛ n'a ta yesu m'a fɔ piyɛrɛ ye ko a tɛna sa nka a y'a fɔ ko ni ne b'a fɛ a ɲɛnama ka to fɔ ne ka na tun i ka mun bɛ o la o kalanden bɛ o kow seereya kɛ a ye u sɛbɛn an y'a dɔn ko a ka seereya ye tiɲɛ de ye yesu ye ko caman wɛrɛw kɛ ni u bɛɛ kelen kelen tun sɛbɛnna a bɛ ne kɔnɔ ko o kitabu sɛbɛnnenw tun tɛna kun diɲɛ yɛrɛ la